an ka foli don ka ɲɛsin an lamɛnbaaw an'an filɛbaaw aw bɛɛ ma nin wagati in na aw minnu bɛ ka an lajɛ fɛn min ye safa tv ka taa se regard plus ale ma nin wagati in na an ka foli don ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma donc euh, i n'a fɔ k'a yira aw la aw ka jɛmukan vis à vis an bɛ o de kɛnɛ kan bi maa min bɛ an bolo yanni an ka a fɔ k'an bɛ kuma bila ka taa yɔrɔ jan an bɛ kuma segin ale yɛrɛ ma foli min bɛ a bolo ka ɲɛsin lamɛnbaaw filɛbaaw ma donc euh, salaamaaleykum an karamɔgɔ. oui an bɛ foli si ma. n y'a fɔ cogo min na n ye Sidiki Kuyate. n ye journaliste ye. kosɛbɛ. an bɛ tɔn caman na. an bɛ foli si lamɛnjɛkulu ni minnu bɛ k'an lamɛn k'an lajɛ. mali kɔnɔ ani mali kɔkan. voilà donc Safa TV ni Regard Plus a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ fo. d'accord voilà. ayiwa. an ka wele sera i ma bi parce que jamana o jamana bɛ yen jɔsen dama dama bɛ yen olu de ye jamana ye o jɔsen kelen kɔnɔna na jamana yɛrɛ kiiri bɛ o kɔnɔna na an y'a dɔn k'a fɔ ko n'i bɛ ko o ko fana kɛ i b'a dɔnbaga de wele sanu bɛ yira a dɔnbaga la mɔbili ko bɛ sara sofɛri de la o de kama an ye e wele bi ka na kuma caman bɛ yen ka na o ɲini i fɛ i ka se ka faamuya caman di an ma an ka tɛmu ye min bi o ye les maliens face à la justice maliens yɛrɛ n'u ka sariya bɛ cogo di o la an bɛ ɲininkali fɔlɔ min k'i la sariya tiɲɛ don mais sariya ye domaine jumɛn ni jumɛnw de ye jamana kɔnɔ an fɛ yan n'i ye an ka jamana ta k'a lajɛ a bɛ ye ko an sɔnna ka hakili jagabɔ kɛ ka dan sigi kow la ka tɛmɛsiraw kɛ kow la ka bɛn kow la ka kow dɔ kɛ minnu yamaralen don ka kow dɔ kɛ minnu kɔnnen don minnu kɔnnen don olu fana sɔsɔli ni hakɛ min kan ka boli an kan an bɛ i b'a ye k'a fɔ pratiquement o fana bɛɛ dannatigɛlen don o la an bɛ diɲɛ baara baara kɛ mɔnni o sɛnɛ o baganmara o fo ka taa se dukow ni ka taa se fo tiɲɛkow ni fɛn fɛn fɛn bɛ k'an ka mɔgɔninfinya kɔnɔ a ka ca la fɛ bi an kɛlen don ka sariya ta bɛɛ lajɛlen na donc sariya bɛ boli an ka hadamadenya ko bɛɛ lajɛlen kan la ayiwa mais gɛlɛya jumɛn bɛ o sariya kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ n'i y'an ka sariya gɛlɛya ta kosɛbɛ a gɛlɛyaba bɛ boli min kan o ye jamanaden fanba o tɛ a yɛrɛ sɔrɔ jamana sariya ko la i b'a sɔrɔ a ka ca la fɛ jamanaden fanba u bɛ sariya kunkelenna sariya laɲini ni sariya a tacogo n'a nacogo caman b'a faamu mais sariya kɛra fɛn dɔ ye min sɛbɛnnen don o bɛ yen maintenant min fana b'a ta o bɛ yen nka min fana bɛna a waleya an kan o fana bɛ yen a dɔ la i b'a sɔrɔ min bɛna lawaleya sariya kumalama o de bɛ sariya k'ale yɛrɛ ye o de bɛ sariya k'ale yɛrɛ ye c'est pourquoi i b'a ye an ka jamana kɔnɔ eh, sariya tigilamɔgɔ bɛ sariya ta k'a labaara labaara cogo la i b'i yɛrɛ ɲininkan a ye nin min ta k'a bila sen kan sisan k'o de ye kiri dɔ jaabi ye a tayɔrɔ ye fɛn kelen min ye i t'a ye diɲɛ kɔnɔ voilà o gɛlɛyaba bɛ an ka sariyako la bon o gɛlɛya bɛ se ka tali kɛ min na a bɛna fɔ peut-être sariya dɔnbaliya walima a bɛ se ka kɛ n'a fɔ wɔkɔlɔnin ko n'o ye yuruguyurugu ko minnu bɛ sariya kɔnɔna na walima a bɛ se ka kɛ n'a fɔ sariya yɛrɛ mɔgɔ tɛ fanga kunda min kɛlen don k'i sigi k'a kɔlɔsi parce que sariya fana ye fɛn dɔ de ye a kiri tigɛbagaw bɛ yen c'est-à-dire que sariya ko la kiri tigɛbagaw bɛ yen mais mɔgɔ fana bɛ yen minnu ka baara ye ka kiri tigɛlamɔgɔ fana kɔlɔsi i b'a sɔrɔ olu fana t'u ka baara kɛ donc n'o kɛra sisan baara foyi tɛ kɛ kiri tigɛlamɔgɔ fɛ min b'a to kiri yɛrɛ kan ka bila minɛn sahale min kɔnɔ a tɛ bila o minɛn kɔnɔna na donc o de y'a an b'o jateminɛ kɛ k'a fɔ k'o y'an ka jamana sariya ko gɛlɛyaw dɔ ye ayiwa an y'a ye k'a fɔ ko arizo mayiga ale ye a fɔ k'a fɔ ko jamana yɛrɛ sariya k'a tɛ se ka baara fiyewu fɔ hakilina ɲuman i n'a fɔ mentalitéw f'olu ka yɛlɛma o bɛ yɛlɛma cogo jumɛn na e ye mun faamuya sɔrɔ fana kuma in na arizo a bɛ nin kuma in fɔ min na jamana kɔnɔ minnu bɛ sariya ta olu tɛ kiri kɛbagaw ye wasadenw n'an b'olu wele faransikan na ko députéw olu de bɛ sariya ta mais mɔgɔ de bɛ yen minnu bɛ yen n'olu bɛ wele k'a fɔ ko kiri tigɛlamɔgɔ olu de bɛ baara kɛ n'a ye n'o ye jugew juge d'instruction procureurw greffiers ka taa o nɔ kan arizo ye hakilila min fɔ o hakilila ne bɛ n sinsin minnu ta kan kosɛbɛ o ye kiri bɛ mɔgɔ minnu bolo mali kɔnɔ bi i bɛ se ka taa kiri la jo b'i bolo fan bɛɛ fɛ nɔgɔ t'a la mais n'i m'i cogo dɔn a fa ka foro ou bien a mɔkɛ ka foro min n'a b'a sɛnɛ san kɛmɛ duuru san kɛmɛ wɔɔrɔ san kɛmɛ saba a bɛ sɔn ka to mɔgɔ dɔ bolo waa bi wɔɔrɔ kunkɔrɔ parce que a dɔ la i b'a sɔrɔ kiri tigilamɔgɔ yuruguyugu yɛrɛ k'i bɔ a la parce que a bɛna fɔ an tɛmɛn'o kadiri kan a bɛ kɛ kiri tigilamɔgɔ dɔ ɲɛna sisan dɔ nana se i ma k'a bɛna bin i kan k'i ka imibulu b'i bolo kiri tigilamɔgɔ dɔ ka jate la imibulu belebele min filɛ nin ye n'i y'a a wari fara ɲɔgɔn kan k'a dugukolo san wari o n'a jɔ wari i b'a sɔrɔ a bɛ taa fo miliyɔn kɛmɛ ani kɔ la kiri tigilamɔgɔ dɔ ka miirina ye min ye ale k'e ka tiɲɛ segi e ma a dɔ ka miirina yɛrɛ la azizo ye mentalité kuma min fɔ ka miirina la c'est comme si n'a fɔ ale bɛna o d'e ma fu de f'i ka fɛn bɔ voilà c'est comme n'a fɔ ale bɛna a d'e ma fu de o t'o ye ɔ n'i ko k'i bɛ fɛn bɔ à supposer que e nana k'i bɛ se ka deux millions de di yasa k'i ka yɔrɔ kunmabɔ ɔ min bɛ fɛ k'a minɛ la n'o ko k'a bɛ dix millions di c'est comme n'a fɔ sisan juge fana bɛna jɔ jɔda min na o de ye ale de bɛna e ka immeuble kuturu tigiya minɛ e la ka taa sɔrɔ sariya m'o d'a ma. ka tila k'i ka immeuble kuturu fana feere mɔgɔ dɔ ma tilegan mm. diri diri fɛ ka taa sɔrɔ fana se t'a ye mm, mm. bon azizo ye mentalité ko min fɔ kiriko la uh-huh. nin yɔrɔ de nin yɔrɔ ye ne bɛ n sinsin nin yɔrɔ de kan kosɛbɛ parce que an bɛ nin yɔrɔ de ye uh-huh. i b'a ye kiri bɛ tɛrɛmɛ de uh-huh. a bɛ tɛrɛmɛ fo tuma dɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka e ka fɛn de don wa walima min bɛ k'a tɛrɛmɛ aw bolo o de ta don wa donc o ye miirina kelen miirina filanan ye jumɛn ye u nan'a don an ka jamana jamanadenw kun na ko kiriko ye fɛn ye ko mɔgɔ man k'i da don a la kiriko tɛ mɔgɔ si man k'i da don diɲɛ fɛn foyi la jamana kunkan n'i m'a ɲɛɲini c'est pourquoi an ka cɛkɔrɔba n'o ye amadu seyidu tarawele amadu jikɔrɔni ale ko qui n'a pas mené d'enquête sociale n'a pas droit à la parole kiriko la a ma fɔ k'i t'i sigi ka juge dɔ buruja mais si juge ye baara dɔ kɛ ou bien procureur ye baara dɔ kɛ e ka dɔnniya n'i ka ɲinini kɔnɔna na e ɲɛna k'a fɔ ko y'a détournement de fin c'est à dire que ko ka kan ka tɛmɛ sira min fɛ a ma tɛmɛ o sira fɛ walima ko bɔra a minɛn kɔnɔ a man ka kɛ o fɔli ye diyagoya ye u nan'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko mɔgɔ da ka man ka don o la an fana sɔnn'o ma finalement an ka jamana kɔnɔ kiriko image ba kɛra mun ye kiri tigilamɔgɔw ye setigiw de ye fɛn bɛɛ de b'olu bolo président dɔ bɛ ɲini ka sigi yen président min bɛ sigi yen ça c'est le sujet c'est comme c'est le pouvoir apparent mais le pouvoir euh réel c'est le juge ɔ olu fana tila ka na syndicat dɔ ɲini k'u sigi syndicat ɲininen ka sigi syndicat ka baara fana ma ɲɛsin mhm. kiri bɛ se ka lasaniya cogo jumɛn na ka tɔgɔdiya sɔrɔ u ka baara ma mhm. syndicat fana ka baara ɲɛsinna ka taa kiri tigila mɔgɔ lafasa ka y'a sɔrɔ sɛbɛn b'a ye mhm. lafasa yɔrɔ t'a la yɛrɛ bɔn o fana kɛra sababu ye yanni kiri ka kɛ jamanaden gansan lafiya tayɔrɔ ye a kɛr'a ka jɔrɔ n'a ka kɔnɔgan tayɔrɔ ye parce que kiritigɛla mɔgɔ bɛ se k'i sago k'a la su tile foyi tɛ bɔ a la jamana faama sanfɛ legelege ka fara minnu kan k'a ka baara kɔlɔsi maa si tɛ foyi bɔ a la an b'o jamana min kɔnɔ bi nin ye maajɛba de arezo ye min fɔ o ye n'o ye k'a fɔ hakilina ko ta fan doni tɛ ba la o majɛ de bɛ yen bi voilà d'accord mais i ka kuma in kɔnɔna na kuma wɛrɛw bɔra a kɔnɔ o b'i n'a fɔ wari bɛ se ka justice la i n'a fɔ ɲɛmɔgɔ dɔw san minnu kan ka kiri tigɛ k'a da diya fantan na mhm. mais est ce que ni wari ye olu san mhm. o tɛna kɔlɔlɔ dɔ lase jamana yɛrɛ ma min tɔɲɔna fana ma kirintanya kɔlɔlɔba ye min ye jamana kɔnɔ fɔlɔ mhm. o de n'a yɛra

risque ta ka taa se fo degré fasugu dɔ la de bon d'abord ni kiri tɛ jamana kɔnɔ dɔrɔn i b'a ye a bɛ initiative faga de mɔgɔw bɛ jɔrɔ n'u ka nafolo ye u b'u jɔrɔ n'u ka nafolo bɔli ye ka sababu kɛ mun ye mali kɔnɔ yan kiri ta kojugu sira kan dalu foyi tɛ danfɛn si bolo mali kɔnɔ yan ala de b'i kisi de sinɔn k'a fɔ ko sɛbɛn dɔ de bɛ se ka sɔrɔ e fɛ i ka dugukolo kun kan ko o de b'a jira ko i ka dugukolo ko garantilen don juge ni dugukolo dibagaw ni ɲɔgɔn cɛ juge ye ko min jira maliyɛnw na o garanti tɛ danfɛn si bolo min b'a jira k'a fɔ ko nin sɛbɛn sɔrɔlen i ka dugukolo kan k'o ye garanti o tɛ mali kɔnɔ yan. n ma nin faamu. Eh, o question in eh, i k'o kuma in n ma se ka faamuya foyi sɔrɔ a la parce que ne hakili la jamana de bɛ jamanaden yamaruya. k'i ka taa sɛbɛn ɲini i ka dugukolo la lɛtiriw bɛ yen bilitɛnw bɛ yen titiriw bɛ yen a fɔ n'i y'o kelen sɔrɔ i ka dugukolo y'i ta ye mɛ ni a fɔra ko garanti t'o la bi est ce que hakili b'o faamuya k'a daminɛ fɔlɔ o tun bɛ convocation de ye ka na notification na ka na fɛn min bɛ lɛtiri la ka na pɛrimi na ka bɔ o la ka na fo titiri la titiri collective ni titiri individuel mhm. titiri mɛriw mhm. titiri mɛri ba bi wolonwula bɛ bɔ yɔrɔ kelen kan titiri individuel ba bi wolonwula bɛ bɔ yɔrɔ kelen kan mhm. NINACAD u bɛ bɔ yɔrɔ kelen kan en vrac pɛrɛmi ba kelen o yɔrɔ kelen maa kelen fɛ o t'a ye fɛnɛ dɛ o t'o ye a bɛ ye k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ yen titiri min ni dɔ bɛ se ka n'i jɔ mali la kiri kunda titiri min b'a bolo o titiri o bɛ safo de ye safo awɔ titiri bɛ safo de mɛ i b'a sɔrɔ a ni mɔgɔ bɛ taa kiri la dugukolo kan dugukolo min n'o bɛ jelibugu de la n b'a faamu titiri ye safo ye mɛ dugukolo yɛrɛ ye jelibugu ye jelibugu ye jelibugu ye dugukolo bɛ jelibugu la a bɛ kiri kɛ k'a gaɲe ko parce que ko titiri b'a bolo awɔ o t'o ye bɔn i b'a sɔrɔ min fɛnɛ bɛ n'a bɛ k'o kiri jelibugu la a ka dugukolo nɔfɛ o ka titiri b'a bolo ko jelibugu yanni titiri cɛ a ka pɛrɛmi b'a bolo ko jelibugu yanni o cɛ a ka lɛtiri b'a bolo ko jelibugu IGM arapɔri bɛɛ bɛ bɔ k'ale ka yɔrɔ ye jelibugu de ye mɛ i b'a sɔrɔ min ka titiri ye safo ye o bɛ gaɲɛ ni kumakan kelen min ye i b'o dɔn k'a ka titiri ka kɔrɔ ni jelibuguka ta ye ka taa sɔrɔ yɔrɔ kelen yɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ jamana kɔnɔ mm, mm, mm, donc garanti foyi tɛ yen mali kɔnɔ bi kiri taacogo ma k'i bɛ se k'o de fɔ ko n'i y'o sɔrɔ i ka dugukolo sɛbɛnko kan k'i ka dugukolo sɛbɛnko garantilen don o tɛ yen parce que an ye mɔgɔ ta ye u ka NINACAD parce que u nana yɔrɔ dɔ sigi sen kan ko NINACAD o yɛrɛ cellule yɛrɛ fana kɛra sababu ye dɔw fana dɔw ka dugukolo ŋanamu o yɛrɛ dossier donni sira fɛ i b'o sɔrɔ k'o da juge ɲɛkɔrɔ hein ka n'i ka titre da juge ɲɛkɔrɔ ka n'i ka autorisation construire da juge ɲɛkɔrɔ ka na rapport IGM min kɛra ka n'a da juge ɲɛkɔrɔ ka taa réquisition kɛ yɔrɔ yɔrɔ man'i diya ka n'a da juge ɲɛkɔrɔ mais o bɛɛ kɔfɛ mɔgɔ dɔ bɛ n'i jɔ k'ale ka titiri k'o ye SN ye c'est à dire k'a ka titiri SN ye jumɛn ye sans numéro mais k'o b'i ka yɔrɔ de kan est-ce que o fana yamaruyalen don a ka di mɔgɔ ma SN o yɛrɛ tɛ se ka kɛ o dugukolo bɛɛ bɛ ni dugukolo dugukolo numéro dugukolo tɛ se ka di ka sɔrɔ sɔrɔ numéro t'a la ka jigin min fɔ o fɔ mun fɛ an ye cas dɔ de ye ok cas min sen fɛ mɔgɔ fɔlɔ min ta ye yɔrɔ ye o tɔgɔ bɛ IGM na a ka numéro d'ordre bɛ yen d'accord yɔrɔ in a morcela mairie fɛ n'o ye district fɛ 2010 o morcellement kɛra a tigi ye o décision attaqué 2010 o 2010 kelen dɔ nan'a fɔ ko ale ma jɛn ni o décision yɛrɛ kaseli ye awɔ a ye damakasi kɛ kiri nan'a yira k'a fɔ ko un a da dɔwɛrɛ tɛ nin ko in na parce que parcelle min b'ale bolo o ye parcelle SN ye nin dun ye parcelle OM 49 ye o ma jɛya o tigilamɔgɔ kelen a seginna ka na 2015 commune 5 tribunal la commune 5 tribunal la a ma jo sɔrɔ en 2018 a seginna ka na ka jo sɔrɔ awɔ nin ko in kan o ko kelen na o ko kelen jo sɔrɔ awɔ fo ka tila ka taa mɔgɔw labɔ yɔrɔ kɔnɔ fo ka tila ka taa yɔrɔ ci mɛ ka taa sɔrɔ titiri min b'a bolo ko titiri o dilana ko 2004 mɛ titiri sɔrɔli demani minnu fɛn fɛn bɛ yen n'a ye an ka ankɛtiw y'a sɔrɔ o demani kɛra 2010 mɛ a ma yɔrɔ ci sisan yɔrɔ cilen k'a bɛ taa les services techniques yɔrɔ cakɛda minnu ɲɛsinnen don dugukoloko sɛbɛnko ni dugukoloko kibaruyaw ma k'a bɛ taa yɔrɔ yɛlɛma a tɔgɔ la justice ka décision b'a bolo a dɛsɛra ka yɔrɔ yɛlɛma a tɔgɔ la parce que olu ko ko referansi min b'a bolo dugukolo kan o ni a bɛ k'a fɔ k'a bɛna dugukolo min yɛlɛma a tɔgɔ la ko o referansi tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira kelen na voilà donc f'a b'a jɔ fɔlɔ peut-être ne ni ni ni ni ni mali kura nana don min na n b'a faamu a bɛ sɔn ka nɔ sinon mali min bɛ yen bi sɛbɛn fura min b'olu bolo dugukolo ko kun kan mm. ale ka parcelle min tɔgɔ ko SN o fana sɛbɛn t'olu bolo. voilà sɛbɛn t'olu bolo quoi bon tu as vu un peu. Oui. k'a fɔ jamana kɔnɔ kiriko bɛ cogo min na. Mm-hmm. o to yen mm-hmm. an nana a ye k'a fɔ mɔgɔ min bɛ yen a y'a ka yɔrɔ sɔrɔ kabi 93. mairie ye contrat de bail d'a ma. n b'a faamu. k'a fɔ ko 10 ans a bɛ titre définitif sɔrɔ en 2003 a ka 10 ans dafara a kɛlen k'a ka 10 ans éponger a nana juru ta dɔ fɛ o tigi nana a wele kiri la k'a bɔ 2003 la ka na 2005 la kiri nana yɔrɔ bosi a la awɔ parce que a ye juru ta ka yɔrɔ nin de tɔnɔmada cour suprême o de nana yɔrɔ bila vente aux enchères la cour suprême ye yɔrɔ bila vente aux enchères la ka yɔrɔ feere mɔgɔ min ma o tigi de tila ka yɔrɔ feere mɔgɔ min ma mairie de nana a laminɛ k'o tigi to yen dɛ yɔrɔ bɔra mɔgɔ fɔlɔ min bolo juru kunkɔrɔ ka taa fara mɔgɔ wɛrɛ kan ka na kiri kɛ n'o tigi ye awɔ o tigi kɛlen o tigi ye o fana tigi ma jaabi sɔrɔ ɲuman sɔrɔ kiri la ko parce que ko y'a sɔrɔ ko sɛbɛn t'a bolo bilen parce que mairie y'a ka sɛbɛn b'a bolo sɛbɛn min tun b'a bolo o bɛ notariat la donc a taara kiri kɛ ni a y'o kopi kɛ ka nimoro b'o la ka dati b'o la juge ko k'a ta tɛ yɔrɔ ye ko parce que ko lɛtiri min b'a bolo ko c'est sans numéro sans date mais ani min taara kiri kɛ sɛbɛn pa paga t'o bolo foyi foyi t'o bolo foyi foyi t'o bolo Mairie min fana bɛ yen ni o farala o tigi kan ka taa kiri kɛ o mairie fana tun ye yɔrɔ bɔ yɔrɔ bɔra mairie ta la kabi 93 n'a ye contrat de bail kɛ ka na o contrat de bail 10 ans dafa kabi 2003 o y'a sɔrɔ mairie ka hakɛ foyi tɛ yɔrɔ kan bilen titre définitif de ka kan ka di min ma n'o ka titre fana taara tɔnɔmada ka yɔrɔ bosi o la u taara kiri kɛ o tigi la mɔgɔ kelen de o mairie kelen de tila ka to kɛ Hmm? ɔ cour suprême de yɔrɔ feere vente aux enchères la o cour suprême min o ka sɛbɛn de bɛ yen notarié de kɛra a la mairie fana tilala ka sɛbɛn de bɔ k'a di segu ma ka segu ka droit yɛlɛma mɔgɔ min y'a san segu fana bolo olu si da ma don kiri la min bɛ mɔgɔ boloma da ma don kiri la n'u nana jugement kɛ ko n ye mɔgɔ fila fɔlɔ minnu fɔ n'o ye k'a fɔ min taara min ni mairie fara ɲɔgɔn kan ka taa kiri kɛ ni yɔrɔ bɔra mɔgɔ min bolo ye i b'a kalama décision de justice bɔra ko k'o tigi de bɔ so kɔnɔ ko ka so ci huissier fana taara ala minɛ min bɛ so kɔnɔ n'o ta ye so ye k'o tɔgɔ sɛbɛn sisan a taara eh, si- eh, eh, a taara ni citation min ye ka cɛ ladɔnniya k'a fɔ ko ko yɔrɔ ka bɔ mais o tigi tɔgɔ tɛ décision de justice la kabi 2019 fo sisan cour suprême b'o kalama mali fanga bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko cour suprême ye yɔrɔ min feere n b'a fɛ ka min f'i ɲɛna yɔrɔ la pour que k'a jira k'a fɔ sɛbɛn foyi tɛ mali dugukolo kɔ kan k'i n'i y'o sɔrɔ i ka a kɛra i furumuso ye o a kɛra i woloden ye o a kɛra dugukolo de ye o a kɛra i ka mobili de ye o a kɛra i ka baara de ye o garanti foyi tɛ danfɛn si la mali kɔnɔ yan ko n'i ye nin sɛbɛn in de sɔrɔ nin ko in na k'o y'a garanti o tɛ yen juge dɔ y'a wuli ka bɔ yen o laada o wulila ka bɔ mali kɔnɔ pe o tɛ yen donc o b'i n'a fɔ an kɔni bɛ ka papiye ninnu ɲini ani an b'u ta nafaba t'a la tuguni ou bien nafa yɛrɛ t'a la pour que i k'a dɔn ko nafa foyi t'a la i bɛ dugawu de kɛ fɔlɔ ala k'i kisi mɔgɔ dɔ ka s'i ma k'i sɔrɔ kiri la n'i sera kiri la i b'a dɔn ko papiye minnu filɛ an bolo nin ye juge dɔw bolo nin ye fu de ye parce que i ka papier de bɛ da k'a f'i ɲɛna n tɛ papier ya tiɲɛ de t'o kɔnɔ yan o de tɛ bil hakɛya dɔ wɛrɛ fana bɛ ɲini i fɛ n'i ma don o da fɛ i bɛ da a la k'i ka papier ye fu kɔrɔden de ye hmm? awɔ papaga mali dugukolo kɔ kan yan bi papier foyi tɛ yen bi k'i b'o de sɔrɔ i ka dugukolo kɔ k'o de garanti o papiye tɛ yen ko ne t'a f'i ye ayiwa mais titre foncier yɛrɛ kun ye mun de ye tɛrɛnko la titiri mana bɔ ka d'i ma ne hakili o de ye garanti ye i ka tɛrɛn na ou bien o fana t'o ye bilen titiri yɛrɛ de ye bilama ye kojugu ye n bɛna min f'i ye ala ti se i b'a dɔn k'an ye kɔntara dɔ ye mali la yan kɔntara min siɲɛna n'o ye kɔntara a construire de unhun ka so jɔ ou bien ka ka so jɔ jamana ka foroba yɔrɔ dɔ k'a jɔ san mugan ni duuru kɔnɔ a yɔrɔ bɛɛ jɔli dira min ma a kibaruya bɔra journal officiel de la directeur de y'a weleli kɛ ka u ladɔnniya k'u ka na u kan ka hakɛ minnu sara ka kɔntaraw siɲɛ directeur de ye weleli kɛ u kan ka taa plan ta fɛn minnu bolo technicien de bâtiment minnu bolo u kan ka taa notaire min fɛ o directeur kelen de y'o bɛɛ kɛ a kelen a m'o kɛ yan sisan u ye congé di bɛɛ ma fɛn fɛn tun bɛ so jɔko kɔrɔ kɔnɔ ka taa sama bila valeur la k'u bɛɛ ka bɔ yɔrɔ bɛna jɔ ni minnu bɛ segin ka na i bɛ segin ka na sira wɛrɛ fɛ o ma kɛ yan o kelen o directeur kelen tilala ka taa contrat wɛrɛ signer o yɔrɔ i b'a jateminɛ a bonya n'a kɛra kɛmɛ ye mugan ni duuru hakɛ ka taa contrat wɛrɛ signer mɔgɔ ye wɛrɛw fɛ ka n'a sɔrɔ a yɔrɔ bɛɛ contrat dira mɔgɔ dɔ de ma o ti k'o ka kɛ yan yɔrɔ bonya dira yɔrɔ bɛɛ tun dira min ma o bɛ ka hakɛ sara jamana ye a kan ka min sara jamana ye kalo o kalo sisan min bɛ yen nɔ ni o yɔrɔ bɛɛ dir'o ma o de wulila ka taa pôle économique la ka t'a fɔ ko kɔntara sigira ale ka kɔntara kan a ma jɛn n'a ye a bɛ k'a ka intérêtw buruja donc contrat kɛra fila ye contrat kelen kɔnɔ contrat kelen kɔnɔ maintenant contrat filanan in dugukolo titre de dira ale ma ale ka contrat sigira o bɛɛ de kan maintenant contrat filanan in papier ma d'o tigi ma a k'a ka sigi parce que sigiyɔrɔ min hakili min bɛ yen nɔ papier tɛ yen o t'o ye contrat filanan appel d'offre ma k'o la a ma fɔ journal officiel kɔnɔna na o bɔlen kɔfɛ fɛnɛ o contrat in o min signéna cɛ wulila ka taa pôle économique la directeur juge y'a ɲininka a ko ko effectivement k'ale contrat fila bɛɛ signé mais ko wagati min na ale bɛ filanan signé k'o y'a sɔrɔ ale t'a kalama k'a fɔ ko ale tun ye dɔ signé ka kɔrɔ eh. awɔ wa juge sɔnn'o ma parce que juge sɔnn'a ma juge ko ko euh, juge ko ko parce que min ye damakasi kɛ tiɲɛ don a ka hakɛ burujara a ka hakɛ minɛl'a la kɔntara fila siyena o tɛ bɛn mais ko directeur min y'a kɛ k'olu tɛ se k'a nɔ minɛ ko parce que ko fili de don quoi ok awɔ jamana kelen kɔnɔ o ye jamana kelen kɔnɔ ko fili de don e b'a dɔn o directeur kelen tila ka min kɛ tugun o taara tribunal de commerce la ka t'a fɔ ko ale ye kɔntara min siye mhm. yɔrɔ bakuruba kan mhm. ko a tun fɔra ko yɔrɔ ka jɔ ka ban san kelen mhm. ko san kelen tɛmɛna ko yɔrɔ ma jɔ ka ban yɔrɔ ma jɔ ka ban kun min na ale ye kɔntara di min ma o de y'o yɔrɔ jɔ quoi i b'a dɔn n'an ma nin dabila miliyɔn saba wɛrɛ kɛ dɔnkili ye n'o dun kɛra a bɛ kɛ porobilɛmu yɛrɛ sa sɛbɛ tɛrɛ zero porobilɛmu sabu min fi garanti foyi tɛ yen mali kɔnɔ yan juge ka grosse wo bɔn n y'o fɔ kuma la dɔ bɛ se k'a fɔ ko kabako don parce que ale b'a fɔ ko juge ka grosse de kama ale ka yɔrɔ cira wa c'est pas n'a fɔra nin fɔ cogo la ale t'a kalama ko juge ka grosse bɛ caman bolo dɛsɛra ka bila a ka hakɛ kɔnɔ ka wuli ka hakɛ ɲini fɛ parce que ale b'a fɔ ko juge ka grosse ka ale ka yɔrɔ ci nkalon kan ni ne ko ko fanga t'o la ale tɛ se k'o faamu kan maa bɛ ka ɲina min kɔ caman halala kan juge ka grosse b'o bolo ma bila ka hakɛ kɔnɔ voilà ok mais Sidiki Kuyate ee an yɛrɛ ye fɛn dɔ ye presque a cayara Bamakɔ yan kosɛbɛ so dɔw tun bɛ misiriw côté la ka misiriw lamunumunu wagati na kɛ u nana croix ci a sow caman kan k'a fɔ k'u b'u ci ka fara misiri kan ka sɔrɔ bɛɛ y'i ka so san mais est ce que olu kan ka kɛ o kuma kelen kɔnɔna na tuguni cɛ dɔw tun bɛ yen ale ye terrain dɔ san a y'a ye sigida in na misiri tɛ yen a y'a ka so côté kelen d'u ma ko k'a kɛ misiri ye donc décision in bɔlen u taara croix ci ale yɛrɛ fana ka so kan k'a gunnen bɛ misiri la donc a kɛra Yirimajɔ a ko mɔgɔw ma ko n'i y'a ye k'a fɔ k'u bɛna ale ka so ci ale de so di ala ma donc ala de bɛna ale ka so ci maintenant k'a fana b'a ta bosi ala la mhm. misiriko dabila la mhm. mais est ce que o kan ka kɛ wa e b'a dɔn an ka jamana bɔnɛ kɛra min ye mhm. min kan k'a ɲɛnɛbɔ o de kɛra feerekɛbaga ye yɔrɔ yɔrɔ bɛ loti an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ sigitɔ foroba yɔrɔw misiriw suguw kaburudow kɔdawolow badawolow nin bɛɛ lajɛlen tangalen don jamana fɛ k'a bila maintenant mun de bɛna kɛ ni dugu denmisɛnninw y'a ye ko mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka n'u ka misiri jɔyɔrɔ n'u ka forobakɛ yɔrɔ don bɔgɔ la ne bɛ nin fɔ mɔgɔ caman ɲɛna n b'a fɔ tuma bɛɛ parce que n'an ye kɛlɛ kɛ an ka kɛlɛ dan bɛɛ ye politiko kɛlɛ de ye mais fɛn min b'an bɛɛ concerné ka taa sɔrɔ i tɛ mɔgɔ caman bɛ yen da tɛ politiko la mais fɛn min b'an bɛɛ concerné min tɛ politiko ye i b'a sɔrɔ an da t'o la finalement a bɛ na fɔ an da t'an kunko ko la mun de bɛ na ye e bɛn'a ye k'a fɔ ni dugudenw minnu wulila k'u b'a fɔ ko foroba yɔrɔ tɛ jɔ procureur ni juge de b'olu minɛ k'u datugu kaso la c'est vrai tugu bɛ yɔrɔ jɔ a bɛ jɔ sisan ko du kana gun misiriw la i ye nin min fɔ camanba de bɛ yen mɔgɔw y'u ka du fankelen di ko k'a kɛ misiri ye o ŋanamuna a kɛ dɔ ta ye ou bien fo misiri yɛrɛ b'a ɲini sisan k'a b'o tigi ka du bɔsi a la ɔ maintenant k'a fɔ ko misiri kana gun du la n'o bɛnna dutigi de ma dutigi bɛ se k'a fɔ ko n'o bɛnna dutigi ma m'a ye sariya min bɛ se ka n'a fɔ ko baara kana kɛ mali kɔnɔ yan mais yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni sariya kuma n'olu la olu bɛ yen n'o ye taji feere yɔrɔ ye bi olu t'an ka du olu gunnen t'an ka du la bilen dɛ olu b'an ka du sanfɛ de n'o ye minfɛn min kɛ yɔrɔ ye ni tulonkɛ kɛ yɔrɔ camanba bi n'i wulila k'i b'o kɛlɛ kɛ i ye déjà problème de sɔrɔ mais n'a fɔra ko bi k'u bɛna mɔgɔw ka du ou bien mɔgɔw sɔnna parce que a misiri fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ ye ko misiri jɔyɔrɔ tɛ dɔ de sɔnna ka yɔrɔ dɔ di a ka k'a ye ɛ e sɔnna ka yɔrɔ di ko ka k'a ye o kɛra sababu ye e yɛrɛ dun tɛ yan na yɛrɛ dun t'a la hakilima tɛ se k'a faamu sinon a kan ka lajɛ de k'a fɔ ko i ye yɔrɔ min di a ka kɛ misiri ye misiri jɔyɔrɔ tɛ i ka yɔrɔ ka segin i ma misiri ka t'a ka ci fɛ a kan ka kɛ ten de parce que sariya bɛ ta ni hakilina dɔ de a ma dabɔ a ɲɛ mɔgɔ bɛ fɛn dɔ fɔ sariya ko la ko sariya ye donda kelen ko bɔda kɛmɛ nkalonfin tɛ tiɲɛ ye dɛ ayiwa cogo di tan sariya dilanna dilan cogo la min b'a to namaratɔ tɛ se ka bɔ fan si fɛ ni namaratɔ bɔlen a bolila ka bɔ juge bolo kɔnɔ de sinon sariya tɛ sariya tɛ dɛ mun f'i ɲɛna juge bolo kɔnɔna na mais e k'a lajɛ n ko Tabakɔrɔ olu k'a fɔ ko logement sociaux ka kɛnɛ logement sociaux nana minnu sɔrɔ yen ka na logement sociaux ka kɛnɛ sigi olu kan olu minnu bɛ yen IGM na domaine na cadastre la fɛn la a fɔ yɔrɔ dɔ ma ko institut géographique du Mali sira bɛɛ fɛ u ka sɛbɛn b'u bolo mais nin nalen don k'olu ka wuli ka bɔ yen ka t'a sɔrɔ Office malien de l'habitat o yɛrɛ kɛlen don ka kɛnɛ min bila Tabakɔrɔ kɛnɛ kan n'o ye kɔrɛ la logement sociaux ka kɛnɛ ye o hɛkitari camanba de bɛ yen minnu kan ka kɛ dépôt de transitw ni sugu ni fɛn wɛrɛ ye mɔgɔ dɔ fana kɛlen don ka t'o minɛ e t'a la k'a clôturer k'u sigi hmm? awɔ mais minnu ta b'u bolo u ka papiye jɛlen b'u bolo nɔgɔ t'a la min nalen don k'olu ka wuli ka bɔ u k'o ka logement sociaux ye awɔ ɔ olu minnu dɔw sigilen don u ka kɛnɛ kan olu y'o yɔrɔ sɔrɔ ka san caman kɛ k'u ka villa n'u ka étage jɔ k'o ban o yɛrɛ kɛnɛ fɛrɛlen don ka tɛmɛ logement sociaux yɛrɛ o yɛrɛ bɛ valeur min di kɛnɛ ma logement sociaux t'o di mais a bɛ fɔ ka bɔ ka taa sɔrɔ kelen bɛ fɛn yɛrɛ bolo yen logement social bolo yen o kɛnɛ bɛɛ ma se ka exploiter fɔlɔ bon mais min nin bɛɛ c'est parce que n'a sera nin niveau la a ka gɛlɛn i ka juge de sɔrɔ ko min bɛ se k'i jɔ a ko kun kɔrɔ e b'a an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ dɔ tɛ kiri min na i tɛ maa de sɔrɔ tribunal kɔnɔ procureur la juge la ko min b'i kun da a kɔrɔ parce que ko i yɛrɛ juge ɲɔgɔn bɛna i kɛlɛ i procureur ɲɔgɔn bɛna i kɛlɛ wa jamana yɛrɛ b'i labila a tigi ye o de b'an ka jamana kɔnɔ yan c'est pourquoi n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ conseil nin na u nana fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ yuruyurugu kɛlɛli la ko ka pôle économique bɛɛ centraliser ka na bamakɔ yan ko parce que ko dɔ bɛ yan fɛ dɔ bɛ yan fɛ k'o tun kɛra sababu ye ka baara gɛlɛya a nalen foyi ma bɔ a la

kuma de faamu n bɛna u ye zon dɔ minɛ dugukolo namarala de don a bɛ mairie de kɔnɔ mairie de bɛ sɛbɛnjugu bɔ a bɛ taa mɔgɔw gosi n'a minɛna mairie de b'a kɔ kɔrɔ mairie ni minnu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ de b'a protégé foyi tɛ bɔ a la a ye minɛli dɔ kɛ journal indépendant y'a fɔ mɔgɔ hakɛ min hakɛ min taara a ɲininka n'u plainte plainte ye u y'a wari bɛɛ évaluer bɛrɛ dɔɔnin t'a jɛ à peu près i b'a jateminɛ miliyɔn mugan ni damadɔ de tun b'a jɛ miliyari naani na awɔ i b'a kalama k'a daminɛ commissariat la ka taa fo procureur ɲɛkɔrɔ ka bɔ procureur ɲɛkɔrɔ fo juge d'instruction ɲɛkɔrɔ u ma sɔn ka taa n'a ye juge ɲɛkɔrɔ mais i b'a kalama nin bɛɛ ɲɛkɔrɔ a ko ko a ye wari suɲɛ kuma la dɔw yɛrɛ bɛna k'a fɔ ko olu ka min b'a la k'a bɛ bɛn 3 millions 200 ma a b'a k'e ta tɛ 3 millions 200 ye dɛ k'e ta ye 3 millions 700 mille de parce que a yɛrɛ b'a a yɛrɛ b'a jate normal d'i ma quoi don a bɔtɔ don a bɔtɔ k'a ni musokɔrɔba dɔ bɛnna a ye 10 mille francs bɔ k'a di musokɔrɔba ma ɛ mɔgɔ ko ka nin ko kun jumɛn e cɛ ko sɛgɛn taa segin na dɛ parce que ko juge b'ale wele ni juge y'ale wele a bɛ bɛɛ wele ka na ko mɔgɔw bɛna mɔgɔ sɛgɛn ko muso kɛ bi basi ye quoi o ko o ko bilala yen de foyi ma bɔ a la papka donc pratiquement o de la juge caman b'a fɔ ko mali kiri tɛ ka taa ɲɛ parce que ko social b'a la social ça c'est pour ceux qui ça ce sont ces gens là sinon fantan den bɛ taa mca la fantan den t'a dɔn ko fɛn min tɔgɔ social c'est à dire que fantan ka so mɛnni dan ye a bɛ si so min kɔnɔ ye sinon le mot social là a y'o kuma bila a tɛ yen ayiwa aw filɛbagaw a bɛ nin jaw cari kosɛbɛ parce que a bɛ maa caman dɛmɛ i n'a fɔ justice yɛrɛ ko ni a kɔnɔkow la ayiwa o fana tɛmɛnen kɔfɛ eh, fɛn min ye a tɔgɔ ye di fɛn dɔ b'an fɛ yen nin wagati in na an delila k'a mɛn eh, ko mandat de dépôt mandat de dépôt a bɛ da mɔgɔw kan donc ninnu bɛ da mɔgɔ kan kun jumɛn la k'a sɔrɔ i ma sonyani kɛ i ma mɔgɔ faga i ma foyi kɛ a kan ka kɛ wa n bɛna min fɔ mɔgɔw ye surtout an ka jamana kɔnɔ yan bi mɔgɔninfinw kɛlen don k'u jɔyɔrɔ kɛ jagofɛn de c'est à dire que eh, jagokɛla ka magasin b'a bolo cogo min na walima feerekɛla ka funfun n'o y'a ka bitigi b'a bolo cogo min na walima taximani ka taxi b'a bolo cogo min na mɔgɔw kɛlen don ka nin fɛn ninnu bɛɛ kɛ jagokɛyɔrɔ de ye n bɛna min f'i ye juge kiiritigɛlamɔgɔ de b'a fɔ n'o ye procureur ye ko minɛli fu bɛ yen mais bilali fu tɛ yen an y'a mɛn yan voilà donc o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ ni dɔ wulila sisan ka taa ko dɔ ta k'i sɛgɛrɛ a nkalon fara tiɲɛ kan c'est à dire que a tigi taara baara min kɛ a bɛ remercier pourquoi parce qu'il a pu apporter un client a nana ni client kelen ye o client kelen min nana kiiritigɛlamɔgɔ ou bien unité d'enquête ka fo t'a la o mais an ma sini ye yan quoi parce que slogan wɛrɛ foyi tɛ unité d'enquête kɔnɔna na ko tɔw bɛ ka tɛmɛ olu ma wele quoi donc ni e welelen ça c'est o ye élément de réponse fɔlɔ ye ou bien o ye indice fɔlɔ ye min b'a yira k'a fɔ ko tu es un coupable o t'o ye wa donc n'o kɛra sisan n'i minɛna a bɛ fɔ ko a ka négocier négocieli senfɛ a bɛ se ka dan yan ɔ n'a négociera de fait que e yɛrɛ sɔnna k'a fɔ bon k'i bɛ a wari sara ko parce que an ka taa a wari sarali depuis commissariat la o bɛ jate i n'a fɔ wa e yɛrɛ l'infraction elle est consommée i jɛra n'a ye ɔ i jɛra n'a ye donc n'o fana kɛra o yann'i ka bɔ yen fana o ye wari de min o y'o tigi ta ye mais olu fana ta bɛ di n'a bɔra yen ka taa a dɔ la i ɲɛkun ma ni sɛmɛyɔrɔ foyi t'i la i bɛ bila mandat de dépôt la mandat de dépôt on suppose que i ye tile fila min kɛ o tile fila kɔnɔ ci min sera procureur ma procureur ye fɛn ye a bɛ se ka sɔnni sigi min kan min bɛ i bila kun bɔ ka taa MCA la hmm? mais an b'a ye mɔgɔ bɛ taa o MCA kɔnɔ hmm. trois ans quatre ans cinq ans résultat zéro o ɲɛsiranɲɛ ma hmm. mɔgɔ t'u yɛrɛ ɲini yan i yɛrɛ ɲinitɔ pour que i ka bɔ ne bɔra mɔgɔ ta kalama dix millions o de sarala pour que a ka bɔ. ka bɔ kaso la 10 millions 10 millions parce que a yɛrɛ ko 10 millions bɛ se ka sɔrɔ i bolo a yɛrɛ k'a fɔ ko bi min y'i bila ka taa o tigilamɔgɔ bɛ se k'i to nin kɔnɔ yen fo san saba ko jamana y'o hakɛ de di parce que jamana b'a fɔ ko ni fɛn bɛ tali kɛ tiɲɛni wale la tiɲɛni min n'olu ye k'a fɔ ko c'est des crimes i nɔ don i nɔ tɛ o ko a hakɛ bɛ nɔminɛbaa bolo n'o ye procureur ye ou bien juge d'instruction bolo ka se k'i bila a nakɔrɔ fo san saba donc o kɛra moyen de chantage ye e yɛrɛ b'a ye ko jamana y'a yamaruya k'a k'i to yan dans l'impunité totale o ɲɛsiranɲɛ ma i b'i yɛrɛ ɲini donc o yɛrɛ ɲini sanfɛ sa ko liberté provisoire liberté provisoire maintenant cɛ bɛ fɛn bɔ f'i ka dɔ de bɔ i ka bila i bɛ fɛn de bɔ donc mandat de dépôt moyen ba de don pour que juge bɛ se ka baara kɛ parce que a bɛ kɛ sababu ye maa min bɛ yen nɔ ni siga barika bonyana k'a kana se ka boli ka bɔ kori ka kana se ka boli a kana se ka taa fɛɛrɛ kɛ ka sɛbɛn latunu ou bien ka taa dalu latunu min ni o fɔlen don k'a kun kan mais i b'a sɔrɔ kuma dɔ la mɔgɔ bɛ minɛ ka bila ko dɔ kunkɔrɔ i b'a dɔn k'a tigi bolitɔ tɛ i b'a dɔn k'a tɛ bolikun yɛrɛ bɔ wa i b'a dɔn k'a tɛ se ka boli yɛrɛ fɛnɛ mais o bɛɛ lajɛlen n'a ta o ta i bɛ minɛ ka bila yen juste pour que dɔ bɛ se ka sɔrɔ ka bila u so kɔnɔ cogo la donc an ka jamana bɛ o gɛlɛya minnu kɔnɔ bi k'a kɛra sababu ye n'i y'an ka kiriko ta k'a lajɛ ko minnu bɛ se kiri kun kan a 90 pourcent o ye kiri yɛrɛ ka kolawulilen de ye awɔ 90 pourcent a 90 pourcent cogo di tu sais i b'a dɔn tiɲɛnikɛla b'a jate minɛ de ye k'a fɔ ne bɛ se ka nin kɛ fɛn tɛ bɔ a la k'a kɛ o de b'a se kiri ma ni o jateminɛ n'i y'o jateminɛ mɔgɔw bɛ se kiri ma ko minnu kɔnɔ yan a 90 pour cent kiri yɛrɛ ka laɲini de don c'est à dire que kiritigɛla mɔgɔw ka ko kɛcogo jate de b'an se c'est comme sisan dɔ bɛ wuli sisan ka taa an ka kɔdaw la dɔrɔn ka taa ka soubassement sigi a la o caman bɛ yen n'a ka soubassement sigi a la kuma tɛ taa kɛ sɛbɛn b'a bolo a sɛbɛn t'a bolo wa mhm. a yamaruya don k'a jɔ a yamaruya tɛ k'a jɔ a mhm. kɔ don a kɔ tɛ a kuma tɛ taa k'o kan dɛ mhm. dugudenw de bɛ wuli ka taa fɔli min kɛ ko a ye ji bali k'an ka a ka yɔrɔ bɔ pour que ji ka tɛmɛ kuma bɛ taa k'o de kan wa n'a y'o sɛbɛn sɔrɔ o sɛbɛn de y'a ka dugukolo sɛbɛn y'a bolo awɔ ka dugukolo sɛbɛn kɔnɔ donc dugudenw ka kɛlɛ ko bɛ yɛlɛma ka k'o de ye awɔ dugudenw ka ko ko bɛ yɛlɛma ka k'o de ye donc an ka jamana bɛ nin de kɔnɔ d'accord an b'a ɲini hali bi lamɛnbaaw fɛ ani maa o maa bɛna nin ja ye a k'a carin diɲɛ fɛ a ka nin ja carin parce que e, jamana tɛ taa fiyewu fo kiri tigɛ ko ɲuman donc a ye nin ja in cari k'a cari fo ka taa se a mɛnbagaw ani a kan ka se minnu ma a ka se olu bɛɛ ma safa tv an bɛ o de kan nin wagati in na donc k'a yira aw bɛɛ la k'a fɔ wagati bɛɛ sidiki kuyate ale ka kɛlɛ bɛɛ bɛnna ka jamanadenw hakɛ minnu bɛ yen n'o y'a sɔrɔ u dogolen don an na ka se k'olu da kɛnɛ kan maaw ka se ka faamuya caman sɔrɔ hali bi o kɔfɛ an bɛ tɛmɛ hali bi ni ɲininkali tɔ ye kuyate nin fana kɔfɛ ee, an bɛna a ye fana mɔgɔ dɔw bɛ kasow kɔnɔ hali n'an ka sujet tɛ a kan kosɛbɛ dɔw ye san caman kɛ yen fo ɲinɛ kɛ mɔgɔ ka dossier kɔ est ce que ɲinɛ kan ka kɛ kasoladen ka dossier kɔ i ye maa min privé déjà a ka liberté la ko ɲinɛ kɛra a ka dossier kɔ ni ɲinɛ kɛra i ka dossier kɔ i ja o dɔw ka dossier bɛ tunun dɛ bira b'i f'i ye alahu akibaru ti se i b'a dɔn kuma dɔ la an bɛ fili dɔ kɛ ni kiiriko kuma nana a bɛ fɔ ko kiri tigɛla mɔgɔ minnu b'an bolo k'u ka dɔgɔn kiri mago kiri mago ma quoi effectif de ka dɔgɔn quoi u b'o fɔ mɔgɔw b'o fɔ moi je suis pas d'accord n'i y'an ka kiri ta k'a lajɛ par exemple n'i ye commune 1 ta i b'a sɔrɔ kuma dɔ la commune 1 a population 1 pourcent t'a dɔn tribunal bɛ yɔrɔ min na yɛrɛ c'est vrai Ah o cɛ minnu bɛ se tribunal ma i b'a sɔrɔ minnu bɛ olu se tribunal ma ye a caman dugukolo kɛlɛ n'est-ce pas o dugukolo kɛlɛ i b'a sɔrɔ commune 1 tribunal k'a daminɛ anw yɔrɔ fanw la ka taa fo perezan na bɛɛ b'a dɔn kɔmini e dugukoloso ye mɔgɔ minnu ye mais olu de bɛ taa ni bɛɛ kelen kelen bɛɛ kelen kelen o la mɔgɔw nana mun ye u nana a ye k'a fɔ sisan kiri yɛrɛ dilan cogo la a kolo ɲagami cogo la cɛnnikɛla nana ye k'a fɔ c'est propice c'est à dire que yɔrɔ min don a bɛ i n'a fɔ soso a ye yɔrɔ nɔgɔlen don ale bɛ se k'a fan tɔrɔ yan quoi voilà mais ale ma nɔgɔ bila yen dɛ voilà soso ma nɔgɔ bila yen mais soso b'a dɔn ko yan yɔrɔ nɔgɔlen ale bɛ na a fan bɛ se ka tɔrɔ yen quoi sinon soso tɛ yɔrɔ nɔgɔ je crois bien voilà a tɛ yɔrɔ nɔgɔ quoi voilà mais cɛnnikɛla yɛrɛ bɛna a sɔrɔ yɔrɔ nɔgɔlen don mhm. ale yɛrɛ mago bɛ se ka ɲɛ yan o de kama a bɛ na donc o damata damata walew mhm. de nana ni kiriko kumaw cayalen ye mhm. fo ka na kɛ sisan dosiye n'a taara kiri la. i b'a kalama k'a bɛ kiri fo k'a bɛ fɔ o ma ko certificat de non recours o bɛ bɔ ka di o bɔlen kɔ k'a di hali bi i bɛ to kaso la a bɔlen ka ban pewu o bɛɛ la i bɛ kaso la fɛn bɛɛ lajɛ donc mais o bɛ se ka solution cogo di jɔn de bɛ se k'o ko in bali mais mɔgɔ dɔw parce que jamana kɔnɔ dɔw ma dɔw wɛrɛ faamu koyi dɔw ko de ye aw bɛ ka minnu wele ko mɛriw aw bɛ ka minnu wele ko minisiriw aw bɛ ka minnu wele ko depitew aw bɛ ka minnu wele ko perezanw aw bɛ ka minnu wele ko porokirɛri aw bɛ ka minnu wele ko zuzuw dɔw ko de ye aw aw k'olu sigi n'aw y'olu sigi an ta yɔrɔ jan dɛ an b'olu san k'olu k'an ta ye sebuga a b'a f'i ɲɛ na ko n b'i datugu ko mɔgɔ si t'i labɔ i b'o mɛn n bɛ fi ko o de kama certificat de non recours bɛ yen a tigi bɛ kaso la mais eh, fɛn pɛresi ni eh, jamana sariya nin yɔrɔ in na olu fila bɛɛ bɛ wele nin yɔrɔnin in na i b'a ye diɲɛ jamanaba tɔw fan fɛ kan ni zon juguba minɛna walima mɔgɔ fagalaba minɛna a bɛ bɔ tele la k'a fɔ nin karisa ye nin mɔgɔ hakɛ in faga walima a ye nin mɔgɔ in faga a bɛna taa datugu kaso la a bɛ bɛn le premier septembre ma a bɛ taa datugu kiri kɛra bi u taara a datugu mais u t'a bila fiyewu f'u ka jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ a mɔgɔ fagalaba min ye fagali kɛ nin san in na a bɛna bila ɲinan mais munna o tɛ kɛ mali la wale min bɛ kɛ mali la o de i bɛ minɛ don min na k'i ye mɔgɔ fagala ye i bɛ bɔ tele la o don ka taa sɔrɔ dalilu ma sɔrɔ fɔlɔ k'i ye mɔgɔ fagala ye mais don min i ka kiri bɛna kɛ a bɛ kɛ jakuma bo ye ka taa bila yen wa i bɛ tila ka bɔ o bɔcogo kelen na n bɛna ka dɔ f'i ɲɛna u ye mɔgɔ dɔ minɛ ko vagabond dɔ don u ye min minɛ o ye nɛgɛ feerela de u ye min minɛ ani vagabond in tɔgɔ de bɔlen don a sigiɲɔgɔn polisi dɔ de bɔra n'a ye k'a bɛ taa yɔrɔ dɔ san a bolo yen de u taara a minɛ ka taa n'a ye deuxième arrondissement la k'a bolo kari k'a galaka bɛɛ don ɲɔgɔn na k'a fɔ k'o don an nana se yan treizième na olu ko k'olu delila k'o minɛ ka kɔrɔ olu taara seereya kɛ euh, deuxième arrondissement la o vagabondba in ye minɛli hakɛ min kɛ a ye kasobon fɛn o fɛn kɛ k'a daminɛ bamakɔ fo kayi an y'olu bɛɛ ka seereya ɲini mais i b'a kalama k'a ye san kelen ni kɔ de kɛ min tɛ min ma baara in kɛ o de ye san kelen ni kɔ kɛ awɔ san kelen ni kɔ kaso la a bɛ bɔ wagati min na o y'a sɔrɔ min bɛ n'a fɔra ko a o de don o minɛlen don kayi a minɛ a bɔ wagati y'a sɔrɔ o ye kalo duuru kɛ kayi bi hali bi la nin b'u bolo yan ka taa sɔrɔ o minɛ don o bɔra télévision na a ko k'u nana marifa min ta k'a d'ale ɲɛ kɔrɔ kabi ala k'ale da ale m'o y'a ɲɛkisɛ la ka tini ni fɛnw bɛɛ ta k'ale kɛ braqueur ye o y'a sɔrɔ vagabond min n'a fɔra ko ale tɔgɔ bɔlen don k'a minɛna k'o de don o ka mɔgɔ fila bɛ MCA la. an ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'u ka taa olu k'a fɔ yan u ka na n'a ye n'a sɔrɔ u bɛ nin dɔn bɛ n'u tɛ nin dɔn ma fɔ ma ale yɛrɛ talen mɔgɔ taara a yira k'a fɔ ko ale de y'u ka sefu ye u nana lajɛ ko ko ko nin mun ye ta o de yɛrɛ bɛ k'a fɔ kasobon ɲɛmɔgɔ ni bɛɛ jɛlen don a kan k'a fɔ ko nin tɛ braqueur in ye tɔgɔ min bɛ k'a fɔ ani nin tɔgɔ ye kelen mais nin tɛ mais i b'a kalama a ye san kelen ni kɔ de kɛ kaso la manamana kaso la manamana kaso la ka taa sɔrɔ a minɛ don a bɔra tele la Hmm? mais dɔw yɛrɛ ma bɔ u ma bɔ tele la a ma bɔ tele la awɔ min yɛrɛ ye vagabondba in ye o minɛ don dɔ o ma bɔ tele la o de la telelabɔ ka di dɔw ye nka telelabɔ bɛɛ tɛ ɲuman ye dɛ awɔ kɛ telelabɔ bɛɛ tɛ ɲuman ye dɛ tu vois vagabondba yɛrɛ minɛna o ma bɔ tele la mais ale min minɛna vagabondba nɔ na ale minɛ don o bɔra tele la wa vagabondba in o don dɔ bɛ ka wele ko est ce que ko a ma bɔ yɛrɛ yan tuguni awɔ ka t'a sɔrɔ min minɛna n tɔgɔ la o ye san kelen ni kɔ de kɛ kaso la wagabɔnba yɛrɛ minɛna ma kalo wɔɔrɔ sɔrɔ kaso la a bɔra o de kama n ko a ka nin ja ninnu cari kosɛbɛ nin bɛ se ka maaw dɛmɛ kosɛbɛ an ka jɛ an k'a cari hali bi maa minnu bɛ yen n'u tɛ fɛn kalama justice ko la sidiki kuyate bɛ yen an kama ka se k'an fana bɔ fɛn caman kalama safa tv a b'o kan nin wagati in na sidiki an ka taa i b'a dɔn han tɛ se i b'a dɔn ni prɛsi ma wuli parce que arizo mayiga asimi bɛ sigi don min na perezidan ba ndaw kɔ arizo y'a fɔ a ka discours la ko ni fanga ma wuli k'i jɔ kiri kun kan cɛ ko n'i jigira kiri kan ko kiri ka kiri tilen k'a tɛ se ka kɛ arizo mayiga a b'i n'a fɔ i yɛrɛ sɔnniba don ale ka kumaw ye bɔn mɛ yɛrɛ a ka kumaw kɔnɔ sinɔn a filɛ jɔda min na a bɛ se ka jɔdaba de fa la a bɛ se ka jɔdaba fa la minisiri fana bɛ se ka jɔdaba de fa la mɛ u nana jamana kiriko kɛ balawu min ye fɛn bɛ tali kɛ daniel tessougué k'ale to procureur général la ale ko ko fɛn in bɛɛ tɛ corruption ye parce que ko n'i ye jateminɛ kɛ kiri bolo kan kiri tigilamɔgɔ kalo wɔɔrɔ kalo wɔɔrɔ a bɛɛ kan ka taa lakɔgɔli kɛ n'o formation ye mais k'o t'an ka jamana kɔnɔ donc si tɛ taa formation kɛ voilà donc kiri kɔnɔ i bɛna mun ye n'a yira k'a fɔ sisan e bɛ se ka baara dɔ kɛ dugu ma ka taa se fo kiri sanfɛ lege la e ka baara bɛ lanɔgɔ informe n'e kan k'o furuni k'o baara kɛ e t'o kɛ bilen fɛn min kan ka taa la nɔgɔ sanfɛ o sira e b'o dɔn e b'o minɛ kabi duguma b'o makɛ yan kiri tigilamɔgɔ de b'a f'i ɲɛna bɔn an ma wariko don a la n'a ye wariko don a la o y'a ta den tiɲɛnen o y'a kelen sisan misi wɛrɛ de n'a kɛra misi wɛrɛ ye n'a a y'a mun k'a da cogo dɔ la ni sɛgɛn ye dɔ minɛ o bɛna a lawuli n'o y'a lawuli o b'a lada ka kɛɲɛ kɛɲɛka fɛ o y'a sɔrɔ dɔ tun y'a lada bayanfan fɛ a bɛ ten de il y a de ces dossiers i b'a ye k'a fɔ kiri tigilamɔgɔw bɛɛ de bɛna fɔ ah non c'est un dossier sensible non c'est un dossier sensible o dossier sensible tɛ bɔ yen dɛ a bɛ to yen a bɛ to yen de dossier sensible ye jumɛn ko a bɛ jenini kɛ fɛn min bɛ ka jenini kɛ a t'o bɔ yen mais a bɛ to yen dɔ b'a kɛ i n'a fɔ ale t'a fɛ maa ka maga a la c'est un dossier sensible munna c'est sensible parce que i b'a sɔrɔ kiri yɛrɛ tigilamɔgɔ ɲɛmɔgɔw jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sama sama na o kiri ko kunna mun kama eh, parce que bɛɛ bɛ k'i ka na protéger parce que u bɛ ka anw kunkolo tɛrɛmɛ cogo min na ni campagne sera politique mɔgɔw t'o kɛ yan walima ni mɛri bɛ taa an ka dugukolo tɛrɛmɛ cogo min na an kɔ kan cogo min na o fana tɛ yan ɔ kiri fana kun kan fana an kunkolo bɛ tɛrɛmɛ cogo kelen la o an kunkolo bɛ tɛrɛmɛ o cogo kelen de la donc an ka jamana bɛ nin cogo la tan bon i b'a dɔn problème min ye i tɛ kiri tigɛla mɔgɔ de sɔrɔ min tɛ k'i plain ye comme i tɛ mali sɔrɔ yan maliyɛn sɔrɔ min tɛ k'i plain ye mais en même temps le problème demeure a bɛ to yen a tɛ bɔ yen awa a tɛ bɔ yen quoi Hali n'aw si- bɛɛ bɛ makiti la k'a man ɲi mais bɛɛ fana bɛ k'a ye k'a to yen solution tɛ ka sɔrɔ a la solution t'a la mais solution min b'a la o de ye média k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka fara média ka wuli ka jɔ k'an tɛ gouvernement minisiri u k'a décider ten sɔgɔmada kelen an k'a mɛn ko juge juge kɛmɛ ni bi duuru juge kɛmɛ fila bila ka bɔ baara la ou bien sɔgɔmada kelen an k'a mɛn k'a fɔ ko mali kɔnɔ yan nɔ k'a fɔra ko juge foyi tɛ yen fɔlɔ jusqu'à nouvel ordre o de y'a solution tɛ yen fɔlɔ mais fana kuyate peine de mort a tun bɛ yen fɔlɔ mais est ce que hali bi a bɛ ka appliquer wa peine de mort bɛ an ka jamana kɔnɔ mais an ta bɛ bolo min kan u b'a fɔ o ma ko loi en désuétude ça veut dire que a bɛ yen mais a tɛ ka lawaleya parce que an sɔnna k'an bolo bila sɛbɛn dɔ la min bɛ a lawaleyali ko lasumaya mais jamana kɔnɔ jamana tɛ yen bon a bɛ se ka kɛ en tout cas an ka jamana ninnu kɔnɔ yan peine de mort n'i ka ko kɔni sɔrɔ ma a ni ɲama k'i ma a bɛ a tɛ yen e kɔni tɛ se k'o dɔn parce que bon an tɛna se ka n da don o la parce que peut être n'an da don o la cogo dɔ la a kana n'a fɔ n'a fɔ ko wɛrɛ peut être o daliluko n'o fɛnw n'u bɛ se ka mɔgɔ dɔ indexer D'accord. voilà sinon détention cogo sugu dɔ bɛ yen aa a bɛ mɔgɔninfin si tigɛ dɛ voilà mais fana kuyate i n'a fɔ maliyɛn caman bɛ yen yanni ka se jɛmukan kuncɛyɔrɔ la olu bɛ kɔfɛ i n'a fɔ comme quoi Koweït ninnu ni arabu jamanaw kan u datugulen don yen justice dɔw de bolo min y'u datugu mais est ce que an ka jamana justice tɛ se k'a lajɛ ka a ko yɛlɛma ka na an ka bolo kan hali n'u bɛna datugu anw fɛ yan yanni u ka taa tɔɔrɔ wali jamana kan wa oui fo n'a sɔrɔ bɛnkan bɛ an n'u ka jamana cɛ ni bɛnkan b'i n'u ka jamana cɛ jamana bɛ se k'o demander o sira fɛ ka na n'a ye walima n'a sɔrɔ ko fili de don min kɛra n'a fɔ incident diplomatique n'a kɛra o sira kan ka taa sɔrɔ bɛnkan bɛ a ma- bon, a bɛ bɛ- bɛ- a bɛɛ bɛ tigɛ bɛnkan ko la c'est comme n'a fɔ an ni Côte d'Ivoire filɛ min kɔnɔ tan n'a sɔrɔ ko hak- sira dɔ tun b'an n'u cɛ min b'a to a fili don wa fili tɛ wa a mana kɛ fɛn fɛn ye a ka na an ka jamana kɔnɔ o tun bɛ se ka laɲini mais n'i y'a ye o ma ɲini i b'a sɔrɔ o protocole tɛ an ni Côte d'Ivoire cɛ quoi voilà d'accord ayiwa eh, nin kɔni bi an ka sigi fɔlɔw ye an ni Sidiki Kuyate mhm. an b'a dɔn Safa TV kan yan an bɛna wagati di a yɛrɛ ma kuma o ni kuma a ka to ka na mɔgɔw ka bɔ fɛn caman kalama jɛmukan natɔ la an bɛ se ka telefɔni bila aw yɛrɛ minnu fana ye lamɛnbaaw ye ni aw tɛ studio kɔnɔ yan ɲininkali minnu bɛ aw fɛ justice kunkanko la ka se ka olu kɛ donc sidiki folikan laban jumɛn b'i bolo ani laɲini jumɛn b'i la bi e bɛna bɛna sidiki bɛna diɲɛlatigɛ la mali la yan mhm. kiriko yɛrɛ bɔnɛba mhm. o de y'a fɔ min ma ko prévôté ye ok c'est à dire k'a fɔ ko fɛn dɔ de filɛ ye k'e b'o ta ko ka taa ni prévôté juge kelen don k'o o base min kan k'a fɔra ko kiritigɛla mɔgɔ ka kiri yɛrɛ tigɛ n'a ka ultime conviction ye c'est à dire que ni kow mayirala a la k'a yɛrɛ dusukun y'a miiri cogo min na k'a ka kiri tigɛ ne ye cɛ cɛ o kɔrɔ ka fɔ n'an m'o kɔrɔ fɔ a bɛ kɛ baara ye o to yen l'indépendance de la justice walahi a kɛlen don k'an ka juge procureur ni bon juge euh, président mhm. président euh, euh, ministre bɛɛ sɛgɛn mhm. parce que indépendance de la justice la mhm. i bɛ procureur kuturu de ye k'a fɔ ko taa a fɔ président ye ou bien taa a fɔ ministre ye ka taa sɔrɔ a bɛ k'o fɔ kuma min kan tiɲɛ t'a bolo mais a bɛ k'a fɔ k'a sinsin min kan k'a fɔra ko la justice indépendante mais ka taa sɔrɔ le procureur la il est ale bɛ exécutif de représenter koyi o to yen juge fɛnɛ a fɔra k'i ka indépendance la justice min kɛ o de ye ko a ladannen don cogo la min b'a to e ka se ka tilen i ni sariya cɛ mais n'a fɔra ko cɛnikɛla bɛ t'e bolo tɔnɔmi zon bɛ se k'e bolo tɔnɔmi namaratɔ bɛ se k'e bolo tɔnɔmi k' e don da jugu fɛ mais ni minisiri ko k'a bɛ e weele k'e bila sira ɲuman kan e ko ko la justice indépendante kɛra baara ye dɛ donc o la n bɛ foli se lamɛnjɛkulu ma ko ka nin fɛn ninnu partager nin y'an ka diɲɛlatigɛ don go don ko de ye an minnu ka mɔgɔ tɛ maire ni députéya ni fɛnw na n'i ye jateminɛ kɛ mali sigi ni bi cɛ n'i y'a député bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maa damadɔ de don n'i y'a maire bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maa damadɔ don mais kiriko ye maa bɛɛ de concerner n'a ma tilen ko juguba don o la n bɛ min fɔ mɔgɔ ɲɛna ala k'an dɛmɛ k'an sɔn hakili ɲuman na donc n bɛ se ka kuma kuncɛ n'o ye ayiwa a fɔra ko diɲɛlatigɛ ka gɛlɛn malilatigɛ ka gɛlɛn n'a ye donc sidiki kuyate a ye min sɔrɔ ka di an ma o de tun ye nin ye bi n y'a fɔ cogo min na ni ala sɔnna an ni sidiki kuyate an bɛna to ka sigi nin kɛnɛ kan yan ka aw bɔ fɛn caman kalama aw kun sɔgɔlen don wagati na safa tv ale la an bɛ segin k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ni ala ka jɛn ye aw k'an bɛn sigi nata wɛrɛw ma sidiki kuyate ni an ni ale ye aw k'an bɛn